Ó fiche fiche haon thá trí Chraobh Pheile an Chláir buaite ag Éire Óg Inis ach go dtí seo níl éirithe leo Cluiche Ceannais Peile na Mumhan a shroisint. An éireoidh leo dul chun cinn éigin a dhéanamh i mbliana? Nó tar éis do Bhaile Mhic Gonair í do chloí sa Chraobh Iomána an tseachtain seo caite, an éireoidh le Luachma Caisleán Laighnigh teacht chucu féin in am do Chluiche Leathcheannais Peile na Mumhan urraithe ag AIB? Micheál Ó Drisleáin, i mbun tráchtaireachta.
Aaron Fitzgerald a thosnóidh mar chaptaen d'Éire Óg insan líne lánchúil tráthnóna. Tá beirt cumasach i lár páirce acu, Darren O'Neill agus David McNamara agus tá dhá athrú déanach déanta acu, Gavin Murray agus Luke Pyne istigh sa cúigear déag tosaigh. Foireann láidir chomh maith ag Luachma Caisleán Laighnigh, cosantóirí iontacha leithéidí Lorcan Egan, Willie Eviston agus Tomás McGrath. An captaen Liam Treacy taobh le Noel McGrath i lár páirce agus arís, ceathrar de mhuintir Mhic Craith sna tosaithe, Brian, Liam, Ciarán agus John an-éifeachtach ar fad. Tráthnóna deas fuar cruaidh anseo in Inis. Áit insan cluiche ceannais an duais dos na buaiteoirí anseo tráthnóna. Seilbh ansan ag Luachma, Caisleán Laighnigh ag dul seachtain ar sheachtain. Peil agus iomáint, peil an tseachtain seo. Deis, iad fós ag tiomáint chun tosaigh anseo. Síos tríd an lár agus íseal isteach san eangach. Brian McGrath ón gcaitheamh isteach. Seilbh ar fad ansan ag Luachma, Caisleán Laighnigh. Agus ag a deireadh McGrath ag críochnú, tús maith aige sna cuairteoirí. Anois dar ndóigh an tarna craobh in imeacht trí bliana buaite ag Éire Óg Inis agus muintir an bhaile ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh i gCraobh Chomórtas na Mumhan. Seo chugainn isteach ag Mark McInerney. Tugann sé ar ais chuig Ronan Lanigan ansan. Smachta go hálainn bhfuil calaois ansan an réiteoir á rá sea agus uh, Tá sé á rá gur cic éirice a bheidh ag Éire Óg Inis. Brendan Griffin, címid ansan, Cooney díreach laistigh den chearnóg agus ag a deireadh. Gan aon cheist a deir an réiteoir agus cic éirice ag Éire Óg. Agus neadaithe sa líontán Mark McInerney. Leis an gciteog címid arís chuig an cúl báire sa treo ceart ach ag a deireadh sleamhnaithe isteach thar Joey Hennessy. Agus sin imithe cúl ar chúl ag tús na himeartha, Craobh na hIomána agus na Peile tugtha leo ag Luachma Caisleán Laighnigh, an lámh in uachtar ar Thráchtálaithe Cluain Meala roinnt seachtainí ó shin. Deis anseo ag curaidh Thiobraid Árann, Liam McGrath, agus scór ar fad aige siúd. Anois Luachma Caisleán Laighnigh ag teacht babhta amháin eile. Brú anois ar chosantóirí Éire Óg Inis, an ceann seo sleamhnaithe tríd, b'fhéidir go bhfuil seans ar chúl eile! Ó, ag an deireadh an iarracht ansan ag Ciarán McGrath imithe thar an trasnán ach bhí seans cinnte ansan ar chúl eile acu. Scór ag teastáil ó Éire Óg Inis, níl ach aon chúl amháin acu go dtí seo. An cic éirice, an ceann san ag tuirlingt ar imeall na cearnóige agus tá sé ag críochnú sa líontán! Gavin Cooney a fuair an teagmháil ag an deireadh. An bhearna is lú eatarthu arís. Chímid ansan ag teacht trasna ansan ó iarracht Ciaran Russell. Cooney ar imeall na cearnóige agus an tarna chúl ag Éire Óg Inis. Calaois ansan, siúráilte, bhuel, níl, a deir an réiteoir. Á rá leotha teacht thar n-ais ar na cosa. Agus deis anois ag Mark McInerney. Sár-chúilín ag McInerney. Cúpla scór maith as a chéile ansan ag Éire Óg. Agus iad cúilín chun na maitheasa ag an mbriseadh. Luachma Caisleán Laighnigh an ceann san teacht isteach ó uillinn an-ghéar ag Liam Treacy. Fuair sé scór maith sa chéad leath, ceann níos fearr ansan fiú. Agus, bhuel, bainisteoirí ón dá thaobh ag iarraidh na foirne a ghríosadh, Shane Hennessy, dar ndóigh i gceannas ar Luachma Caisleán Laighnigh, agus Paul Madden i gceannas ar Éire Óg Inis. Seilbh arís ag curaidh Thiobraid Árann. Deis ansan ag Ciarán McGrath. Á! Sárchúilín! Comhimirt iontach i measc na dtosaithe. Dar ndóigh bhíodar ag imirt iománaíochta an tseachtain seo caite agus cailliúint i gcoinne Bhaile Mhic Gonair ach an-chreidiúint ag dul teacht thar n-ais an tseachtain seo agus a bheith chomh hiomaíoch san spás istigh ansan. Deis ar chúl! Ó! Díreach thar an trasnán Tomás McGrath. Seans iontach eile ar chúl caillte ach tógfaidh siad an cúilín. Dhá chúilín eatarthu anseo. Coimhlint mhaith in Inis tráthnóna. Seilbh thar n-ais ag an bhfoireann áitiúil. Roghanna ag an deireadh. Tabharfaidh Mark McInerney fé scór é fhéin díreach thar an spota dubh. An-ghluaiseacht ansan. McInerney san áit cheart ag an deireadh. Fad na talún, seilbh thar n-ais ag Luachma Caisleán Laighnigh. Beagán de spás istigh ansan. Dul ó dhuine go duine, John McGrath. Sleamhnú isteach arís, oscailtí anso, brú anois ar cosantóirí Inis, an ceann san, fad na talún ag Ciarán Connolly. Tagtha isteach mar ionadaí, ardiománaí is ea é ach tá peil sa bhfear chéanna chomh maith agus cúl luachmhar anois. ag Luachma Caisleán Laighnigh ar imeall na cearnóige uillinn ghéar fad na talún. Scór cinniúnach. Anois scór ag teastáil go dóite ó Éire Óg Inis, Manus Doherty. Gearradh chun tosaigh. Geansaithe dearga agus glasa os a chomhair amach. B'fhéidir go bhfuil oscailtí anseo. Seans ar chúl. An ceann seo ag an deireadh trasna an chúil. Seans i gcónaí. Níl siad cinnte cá raibh sé. Tiocfaidh siad thar n-ais agus ag an deireadh thar an trasnán ag Luke Pyne. Bearna thar n-ais dtí cúl arís. Éire Óg ag brú chun tosaigh dhá chraobh as trí anseo buaite i gcontae an Chláir. Ceann is fearr ar Chill Mhuire Uí Bhreacáin cúpla seachtain ó shin. Deis anseo. Cúl atá ag teastáil ag an deireadh. Beidh siad sásta an cúilín a ghlacadh. Manus Doherty. An bháisteach ana-throm anois anuas orainne. Ach an bhearna thar n-ais dtí dhá chúilín, bearna thar a bheith contúirteach in aon chluiche ag deireadh na himeartha. Bhuel, anois tá brú ar Éire Óg, bhíodar ar fad brúite chun tosaigh agus spás anois ag Luachma Caisleán Laighnigh. An cheist, cúilín nó an dtriailfidh siad cúl? Fada íseal isteach san eangach, an cúl ag Philip O'Connell agus sin sin mar choimhlint. Chímid arís an ceann so sleamhnaithe tríd, bhíodar ar fad brúite chun tosaigh ag Inis. ag lorg cúl acu féin, beirthe ortha agus ag an deireadh Philip O'Connell Ní raibh sé idir dhá chomhairle in aon chor, cúl a theastaigh, cúl a dh'aimsigh agus Luachma Caisleán Laighnigh anois ag féachaint go maith. Is an réiteoir ag faire ar an uaireadóir, an mbeidh seans amháin déanach eile istigh ann agus an pheil. Ina sheilbh ansan ag Luachma Caisleán Laighnigh an fheadóg dheiridh séidtithe, curaithe Thiobraid Árann, cáilithe do Chraobh na Mumhan, cúl déanach ag Philip O'Connell ag cabhrú leotha ach an bua tuillte ar an mór-iomlán acu.